mercedes-benz ndi imodzi mwa kampani yolemera kwambiri pa dziko lapansi amapanga galimoto zapamwamba ngati maybach c class s class g class komanso amg amalawi ambiri akhala ndi mafunso kodi amene anayambisa kampani imeneyi anali ndani carl benz anabadwa 1844 mdziko la germany bambo ake anali driver wa sitima ankalandira salary yochepa komanso anali osauka carl benz anakula ndi mayi ake chifukwa abambo ake anamwalira pamene iyeyu anali ndi zaka ziwiri amayiwo anayesesa kugwira maganyu ndi kumphunzitsa sukulu mpaka ku university carl benz anapanga study engineering ndipo anamaliza pamene anali ndi zaka 19 zitatero anayamba kugwira ntchito makampani osiyanasiyana pofika 1871 iyeyu pamodzi ndi mnzake august ritter anatsegula workshop yawo inu mukudziwa kuti pali anthu ena akagwira ntchito makampani amatopa ndipo amaganiza zosegula bizinesi yawo carl benz atagwira ntchito ku kampani kwa zaka zoposa 8 anagwirizana ndi mnzake augustin ritter kunena kuti aise panopa titsegule workshop yathu koma vuto atatsegula bizinesi imeneyi sizimawayendera komanso samagwirizana bwinobwino mapeto ake anasiyana ndipo kuyambira 1879 carl benz ankapanga zake mzaka za ma 1880 iyeyo anagwirizana ndi mtsikana wina wolemera kwambiri bertha ringer ndi kutsegula kampani yotchedwa benz motorwagen mwachidule ndikuwuzeni kuti bertha ringer ankachokera banja lolemera kwambiri ndi anagwirizana ndi mkulu ameneyu ndi kutsegula kampani imeneyi ya benz motorwagen koma tikudziwa kunena kuti patsogolo pake bertha ringer anakwatirana ndi nyamata ameneyu ndipo ankatchedwa kuti bertha benz 1885 mkulu ameneyu anapanga galimoto yoyendera gasoline komabe ambiri sanayikhulupirire for safety reason imeneyi inali galimoto yoyambirira kwambiri kupangidwa pa dziko lapansi amene anapanga ndi mkulu ameneyu carl benz 1899 iyeyu pamodzi ndi anzake a dmg anatsegula kampani yatsopano kampani imeneyi inkatchedwa kuti daimler benz ag kumeneko zinthu zinayamba kuyenda pa chuma chifukwa ankagulitsa kwambiri amati akapanga magalimoto 50 kandi 100 onse amagulitsidwa eni ake a kampani imeneyi analipo 4 panali maybach daimler carl benz komanso emil jelinek pofika mchaka cha 1926 dzina la kampani imeneyi inasintha ndikukhala mercedes benz mukhoza kuona pamenepa kunena kuti imene inali process poyambirira carl benz anatsegula kampani yopanga magalimoto imene imatchedwa kuti benz motor wagon imene inapanga galimoto yoyambirira yeniyeni pa dziko lapansi koma ataona kuti zinthu sizikuyenda komanso amalimbana-limbana ndi anzake kumeneko anapanga ubale ndi kampani ina yopanganso magalimoto yotchedwa dmg ndiye kumeneko anagwirizana kuti a dmg ndi carl benz 1899 anagwirizana kuti atsegule kampani yatsopano yopanga magalimoto yotchedwa daimler benz ag kumeneko zinthu zinayamba kuyenda ndithu amagulitsa komanso amapeza ndalama pofika 1926 anthu 4 amene anali eni aka kampani imeneyi maybach daimler carl benz komanso emil jelinek anagwirizana zoti asinthe dzina la kampani imeneyi ndi kukhala mercedes benz anthu ambiri amakhala odabwa. Kodi dzina limeneli Mercedes-Benz linabwera bwanji? Mmene ndakuuzirani kale poyamba kunena kuti Benz ndi dzina la mmodzi wa mafaunda Carl Benz. Koma Mercedes ndi dzina la mwana wamkazi wa mmodzi wa mafaunda Emil Jelinek. Kungonenapo mwachidule za mkulu ameneyu Emil Jelinek amene anali Mlu- Muyuda mtundu wake unali wa chiyuda koma kwawo kunali ku Aus- austria anayambisa nawo kampani imeneyi 1926 makosana 4 amenewa anaganiza zosintha dzina la kampani ndi kukhala mercedes benz mercedes anali mwana wamkazi wa emil jelinek pamene benz ndi dzina la carl benz ndiye sitikudziwa kuti iwo anaganiza bwanji kuti aphatikize dzina la mwana wamkazi wa emil jelinek pamodzi ndi dzina la faunda weniweni wa kampani imeneyi carl benz chodziwika bwino nchonena kuti 1926 dzina la kampani imeneyi linasintha ndikukhala mercedes benz kampani imeneyi inakumana ndi mavuto akulu kwambiri mu nthawi ya world war 2 adolf hitler ankayigwiritsa ntchito popangira zida za nkhondo zimenezi zinaononga mbiri yawo mpaka analandidwa chuma through sanctions timaona ngakhale panopa kampani iliyonse ya ku russia imene igwirizana ndi putin amailanda chuma ngakhale mabilionea Roman Abramovich mwachitsanzo analandidwa timu ya Chelsea chifukwa ndi mnzake wa Putin. Ndiye mu nthawi imeneyi ya World War II, Mercedes Benz inalandidwa foreign assets chifukwa chothandiza Hitler. Koma itatha nkhondo, kampani imeneyi inadzitolera, anayambiranso kupanga magalimoto osiyanasiyana. Pamene ndikunena pano, Mercedes Benz imapanga maambulasi, mavani magalimoto apolisi ngakhalenso ena oyendera mabigi pali g class galimoto apamwamba kwambiri s class c class komanso maybach maybach ndi dzina limene analitenga kuchokera kwa mmodzi wa mafounder amene anayambitsa kampani imeneyi amatchedwa kuti wilhelm maybach maofesi awo amapezeka m'maiko 93 ndipo headquarters yawo ili ku germany founder wa kampani imeneyi mr karl benz anamwalira pa 4 april 1929 pamene anali ndi zaka 84 tikafufuza mbiri yake ndi yopatsa chidwi ndi munthu amene anabadwira banja losauka kwambiri abambo ake amalephera kupeza ngakhale chakudya cha tsiku koma iyeyu anaphunzitsidwa sukulu ndi mayi ake kukafika mpaka ku university kukaphunzira engineering wagwirapo ntchito m'makampani osiyanasiyana kenaka anasegula workshop ndikuzasegula kampani yake yotchedwa benz motor wagon ndi kampani imeneyi imene inapanga galimoto yoyambirira kwambiri yoyambirira yeniyeni galimoto anthu kudziwa kuti kunja kuno kuli galimoto amene anapanga ndi mkulu ameneyu karl benz from there zinthu sizimamuyendera analumikizana ndi anthu ena monga ngati dmg kenaka anasintha ndikupanga kampani yatsopano imene imatchedwa kuti daimler benz ag 1926 iyeyu pamodzi ndi anzake 4 anasintha dzina la kampani imeneyi ndikukhala mercedes benz mercedes benz ilipobe mpaka lero ndi imodzi mwa kampani yaikulu kwambiri pa dziko lapansi